maliyɛn den bɛɛ fo mali kɔnɔ mali kɔkan bi an sigira dɔgɔkun actualité o ye dɔgɔkun kunnafoni bakuruba k'a bɛɛ mɔ k'a kɛ boloɲɛ kelen k'a da lɛfɛ kan k'a fɛsɛfɛsɛ k'a ko bɔ ɲɔgɔn na fiɲɛ k'a gosi alhaji bumabɛl jawara n'ale bɛ ɲɔgɔn fɛ alhaji bumabɛl jawara bakuruba saba o de ye thème ye a ye partage caya an bɛna kuma cybercriminalité kan o ye sariya bolo ye min talen don bi réseaux sociaux kan vidéoman ko dɔrɔn tɛ n'i bɔra réseaux sociaux ka kuma dɔ fɔ min tɛ kuma min ni sababa tɛ bɛn walima a bɛ taa jamana dafiri sira kan walima ko wɛrɛw sira kan a kɔrɔfɔ ka ca mais bubu bɛna a da don a bɛɛ la o bɛ wele cybercriminalité o ye bɔlɔlɔkan ko ka se ka matarafa fanga fɛ cogo min na sariya ka don a donko fɛ bɔlɔlɔ kan o o y'o koɲɛw ye an bɛna an da don o la yali o kow n'i y'i sigi dɔrɔn ka kuma dɔ fɔ dɔ ma i kan ka wuli i kan ka wele fanga fɛ walima a ko kan ka taa taabolo jumɛn na ba bɛna don la an ka partage caya ɔ bakuruba filanan o ye an ka belebele dɔ ye maître abuba ali mayiga avocat belebele don ale kumana minisuma ka taabolo min n'a ta mɛ minisuma fɛ minisuma ko ale y'a ko daga a y'a daga a y'a daga walo donc bu bɛn'i da don o la ka détail caman di o kan o ye bakuruba filanan ye a ye partage fara a kan toujours bakuruba sabanan Karimu Keyita o don dɔgɔkun tɛmɛnen na kuma caman fɔra bumabɛli yɛrɛ ye émission dɔ sigi spécial nka Karimu bɔra ka kuma Karimu fana ye jaabi di ɔ Karimu ka jaabi min fɔra o la an bɛna don o kuma fana womisɛnw kɔnɔ k'a sɔgɔba nin de ye sigi bakuruba saba ye bi baro bɛna kɛ min kan eh, bumabɛli fɛ alhaji bumabɛli jawara bu eh, i ni wula fɔlɔ dama an bɛ lamɛnbaa bɛɛ fo mɔgɔ mɔgɔ ɲɛ b'an na nin wagati in na ka foli lase u ma mamadu jawara an b'a fo fanisula bumabɛli jawara hmm. an b'u bɛɛ fo dan tɛ foli min na k'u ka partage caya ka u ka partage caya ni alhaji yɛrɛ de nalen bi donc u ka partage caya bi kosɛbɛ dama k'i yɛrɛ fo i jawara voilà
bu ko cybercriminalité kumaw caman b'a kan bɔlɔlɔkan baara don maa o maa n'i bɔra ka kuma bɔlɔlɔ kan n'i ye fɛn fɔ min ye kɔrɔfɔ jɛngɛnen n'i da ye fala kɔnɔ bin tigɛ bɔlɔlɔ sira kan ɔ ko fanga kan ka ɲangili dɔw ta k'i sɛgɛrɛ o cybercriminalité an ye kɔrɔfɔ dɔw mɛn a la dɔgɔkun na dɔw y'a jira k'a fɔ ko n'i kɔni bɔra k'i sigi ka kuma fɔ fɔ cogo dɔ la ko ɲininkali yɛrɛ man ka kɛ ko directement k'i ta kan ka k'i nɔfɛ de ɔ o ko in a bɛ cogo di dama n k'ile ka nin ɲininkali ɲɛna euh, je pense que n'i ye kuma in ta k'a lajɛ mɔgɔw b'a miiri k'a bɛ activistes dɔrɔn de ko fɔ a tɛ activistes dɔrɔn ko fɔ cybercriminalité yɛrɛ ma na activistes kama a ma na videoman kama a ma na nɔnɔ na n'o tɛ bere min bɛ nɔnɔ a ma na o kama i b'a dɔn ni sariya nana sɔrɔ gɛlɛya min bɛ yen sariya b'i ɲɛsin o ma fɔlɔ quoi i b'a dɔn k'a fɔ sariya ye fɛn fila de ye on appelle ça la lettre et l'esprit sariya ye sariya kolokisɛ a bɛ mun ko fɔ an'a yɛrɛ hakilina bɛ mun ko fɔ mais sariya in nana sɔrɔ k'a fɔ fɛn min ye facebook kannaw ni réseaux sociaux kannaw gɛlɛya dɔ de bɛ yen o de y'a kɛ procureur min bɛ yen n'o ye eh, eh, ture ye a ye ɲɛsin nenikɛlaw ni fɛnkɛlaw ma mhm. donc i b'a ye k'a fɔ mɔgɔw y'o ta k'a bila a bɛ cybercriminalité minɛn kɔnɔ mais mɔgɔw ye cybercriminalité da o dɔrɔn ma cybercriminalité t'o dɔrɔn ye cybercriminalité fɔlɔfɔlɔ ye mɔgɔ ye mɔgɔ minnu bɛ don adamadenw n'u hakili cɛ ka nafolo b'u kun ani mɔgɔ minnu bɛ crime baw réseau kan dɔw bɛ yen sisan i bɛ taa sɔrɔ olu ka baara tɛ foyi ye ka adamadenw nɛgɛn ka na n'u ye k'u faga k'u fanw bɔ mɔgɔ bɛ se ka nin bɛɛ kɛ bɔlɔlɔ kan siraw fɛ ça fait tiɲɛni minnu bɛ se ka kɛ bɔlɔlɔ kan sira fɛ a na tiɲɛni nasugu ka ca mais mɔgɔw y'a ta dɔrɔn k'a kɛ videoman activiste parce que mali bɛ yɔrɔ min na ko bi ni fɛn bɛ ka mɔgɔw tɔɔrɔ faama dɔw tɔɔrɔ o de ye video minnu bɛ kɛ parce que foyi tɛ to dogo la tugun foyi de tɛ to dogo la tugun i y'a kɛ a yera i y'a kɛ a yera i yɛrɛ bolo ko mɔgɔ ɲɛ t'i la donc dɔw yɛrɛ bolo k'a fɔ est-ce que n'i tɛmɛna ni sariya bolo in fɛ cybercriminalité in fɛ est-ce a tɛ kɛ sababu ye ka mɔgɔw la bâillonner fɛn min don facebook danyɔrɔ tɛ yen mais an bɛ belebele de bɔra ɲɔgɔn neni ni ɲɔgɔn dɔgɔya la o y'a nafa dɔ ye mais cybercriminalité yɛrɛ b'o o sanfɛ e injure tɛ crime ye o ou bien neni tɛ crime ye burujali tɛ crime ye atteinte à l'honneur crime tɛ o mais mun na a bɛ bila a kɔnɔna la parce que fɛn mun don a bɛɛ bɛ tali kɛ taaboloba kelen de la mais an ka kuma bɛ mun kan k'a fɔ ko e bɔra karisa i ye kuma dɔ fɔ mɔgɔ dɔ ma a tigilamɔgɔ nana dɔrɔn a ye plainte kɛ dɔrɔn citation directe yɛrɛ tɛ u b'i minɛ dɔrɔn ka taa n'i ye kaso la mais ça c'est trop c'est trop c'est trop facile on dit que la liberté est un principe la prison c'est l'exception oh. mɔgɔ kana kaso kɛ dɔrɔn i fɔ ko juste bun adamaden kɔni fɛn na dɔrɔn a b'a kuma taa n'a ye kaso de la kɔfɛ a b'a labɔ non adamadenya to yen adamadenya to yen n'i ye mɔgɔ ye fɛn f'i ma n'a ma bɛn i ma a kɛra bɔlɔlɔ sira de kan n'a kɛra bɔlɔlɔ sira kan a fɔlɔfɔlɔ ye min y'a f'i ma ni bɔlɔlɔ sira sira min a kɛra sɛbɛnni o a kɛra ja ye o i b'o de ta fɔlɔ mhm. walasa k'a dɔn k'ale don i b'a constater par un huissier c'est pour ça mɔgɔw bɛ plainte don ɲɔgɔn ma fɛn in na parce que n'i ye procédure yɛrɛ sɛgɛsɛgɛ k'a lajɛ yanni i ka se ka mɔgɔ yɛrɛ wele mhm. ni cybercriminalité sira fɛnɛ ye mhm. e yɛrɛ bɛ tɛmɛ sira dɔw de fɛ fɔlɔ e yɛrɛ kan ka tɛmɛ sira dɔw de fɛ mais a tɔ kɛra i bɛ wuli dɔrɔn i b'a fɔ ko nin don a ye nin fɔ ma facebook kan a ye taa ka page lajɛ mɔgɔ dɔ bɛ se k'ale fɛn dɔ kɛ ni page ye k'i dogo wali page kɔfɛ Mara y'a faamuya pagew bɛ tilen ka piraté est-ce que aujourd'hui il y a les moyens brigade minnu bɛ est-ce que moyens techniques dɔ b'u bolo k'a baara kɛ c'est pour cela baara in bɛɛ kan ka to BIJ ka bolo kan parce que i b'a fɔ équipement dɔ b'olu bolo techniquement olu bɛ wulikajɔ ni walanwalanni bɛɛ kɛ ka sɔrɔ k'i lase procureur ma nka tɔ kɛra i bɛ don mɔgɔ kama dɔrɔn i b'a fɔ k'a ye nin f'i ma dɔw yɛrɛ bɛ injure kɛ dɔrɔn k'a fɔ ko wa ko injure publique ee injure publique et injure non publique a ye mɔgɔw ka taa code ta k'a lajɛ kuma minnu b'a kɔnɔ dɔw b'a fɔ dɔrɔn wuli dɔrɔn atteinte à l'honneur non mais il y a des éléments constitutifs de chaque infraction élément constitutif de bɛ infraction bɛɛ la a kɛra cogo di a y'a fɔ cogo di daliluya ye mun ye ça veut droit pénal tɛ yen ko je pense o t'ale la koyi ne bolo a ye n dɔgɔya o t'ale la dɛ ne bolo a ye n faga o t'ale la dɛ ne bolo a tun bɛ fɛ ka n faga o t'ale la dɛ ça veut dire daliluya bɛɛ ye daliluya concret concret concret de ye donc mɔgɔw bɛ wuli constat d'huissier ma kɛ mhm. foyi foyi ma kɛ a dɔw bɛ wuli k'a fɔ k'a ye n neni nin don walayi u bɛ a bɛ demande min kɛ k'a adressé procureur la i bɛ taa sɔrɔ soit transmis kan preuve matérielle foyi jɔlen tɛ dossier la e yɛrɛ min bɛ wele ka na mhm. e bɛna ɲininka ko i y'a neni wa mhm. i b'a fɔ ko ayi k'i m'a neni audition tatɔ donc i yɛrɛ bɛna ye i bɛ ɲininkali kɛ fɔlɔ a ko ko n y'a neni cogo di tu ne verras aucune preuve matérielle alors que preuve matérielle ni preuve légale mm. ale de fila jɔyɔrɔ ka bon a ba kosɛbɛ kosɛbɛ en matière de procédure pénale mm. donc e yɛrɛ b'i sigilen to mun na n'i m'i farati i bɛ retenu o y'i tolen ye mm-hmm. a dɔw la i bɛ t'i yɛrɛ sɔrɔ yɔrɔ la i ma sigi ni yɔrɔ min fo e yɛrɛ bɛ laban k'i ka liberté ɲini ni delili ye o b'a sɔrɔ e yɛrɛ ye min kɛ i yɛrɛ ma se k'a faamu quoi donc cybercriminalité fo mɔgɔw k'a dɔn k'a fɔ réseaux sociaux de nana ni transition ye réseaux sociaux de nana ni fanga yɛlɛmani ye donc yanni k'a fɔ k'i bɛ réseau yɛlɛma an yɛrɛ k'an jogo yɛlɛma fɔlɔ c'est que maa si tɛ se bunahadamaden i ka hakili minɛ o ka fisa i k'a daminɛ e mɔgɔ min bɛ kojugu la yanni e ka fɛn o fɛn kɛ kojugu in dabila fɔlɔ e mais bi bi in na n'a fɔra ko réseaux sociaux la ko ka bɛɛ lamankun faransi tun t'anw bɛɛ faga Macron tun t'anw bɛɛ faga n'a fɔra ko ka réseaux ko ka bɛɛ fɔ e e fɛn min tɔgɔ ye CEDEAO CEDEAO président tun t'anw bɛɛ faga n'a fɔra ko fanga min bɛ min na ko k'o boli o tigilamɔgɔ kan mais a bɛ kɛ cogo di nous on est juste que faransi b'a ka taabolo de falen t'an t'a dabila CEDEAO b'a ka taabolo de falen mali la n t'an t'a dabila o bɛ cogo min na dɛ faama minnu fana bɛ yen k'a k'i kɔnɔ ko i bɛna mɔgɔ lamankun ni plainte de i b'i yɛrɛ sɛgɛn c'est vrai cybercriminalité de wo cyber tɛ wo n'i ye mɔgɔ neni i ni min kan ka o bɛ k'i la facebook don wo facebook tɛ wo cyber c'est vrai o kɔnnen don ka kɔrɔ quoi o ni cybercriminalité tɛ ɲɔgɔn sira la quoi c'est pas parce que ko a y'i neni réseau kan na n'i ka neni daluya ye dɔrɔn a y'i buruja réseau kan na n'i ka burujali daluya ye dɔrɔn mais caman bolo ko ni nin cayara ko mɔgɔ bɛ siran non non non non fɛ u fɛlaw n'u b'u bolo non non non a yɛrɛ convocation bɛ ka taa bolo min kan i m'a ye n'a kɛra dɔrɔn les gens font recours à la plainte i b'a ye mɔgɔ bɛ foni ko ni dɔrɔn n bɛ plainte d'e kama mais plainte yɛrɛ bɛ don ni procédure min fɔlɔ ye e yɛrɛ porte ka plainte don mɔgɔ kama k'a wele ka na n'a ye daluya dɔw de bɛ ɲini e yɛrɛ fɛ fɔlɔ fɔlɔ o daluya fɔlɔ parce que e bɛ se ka na sansan dɔ bɛ ne ka compte pirater k'a foto ka ka damakele k'a bɔ k'e neni aw bɛna ne sigilen minɛ ka ne datugu mais yan'o cɛ aw bɛna mun de fɔ ne ko ne tɛ a b'o dɔn cogo di fo huissier dɔ ka sɔrɔ k'a constater k'a fɔ effectivement huissier nakun y'o dɔrɔn de ye c'est les huissiers de justice là u ka baara tɛ foyi ye ka fɛn dɔw tiɲɛtigiya parce que o fana serment de prêter mais i bɛ jateminɛ kɛ walahi kuma dɔ la i bɛ t'i yɛrɛ sɔrɔ yɔrɔ la e yɛrɛ bɛ ɲininkali kɛ mais ne ye mun de kɛ fɔlɔ ne ye mun de kɛ fɔlɔ donc bunahadamadenya ee malien k'a dɔn an bɛ yɔrɔ min na ko bi diɲɛ ɲɛ yɛlɛnna mɔgɔ minnu kun bolo k'u bɛna arajo ka mɔgɔw bagabaga arajo tɛ se ka mɔgɔ bagabaga mhm. k'a fɔ non ne de ta ye n ka arajo ye a tɛ kuma yen mhm. n'a tɛ kuma n'i ka page b'i bolo n'i lamɛnlen don i b'i ka kuma fɔ ne télé bɛ ne de bolo opposition tɛ kuma fanga marabagaw tɛ kuma karisa ye fangatigi ye a sago bɛ a ka télé la o y'i ka télé de ko ye donc i bɛn'a ye k'a fɔ c'est une communication qui donne la parole à tout le monde mais kana bɔ i ka hakɛ kɔnɔ dɔrɔn ɔ o don o tɛ o hali dalakan na hali carré kɔnɔna la n'i bɔra i ka hakɛ kɔnɔ hadamaden ma i bɛ ko y'i ɲɛ la i ma sigi ni min ye a k'i n'a fɔ outrage les éléments constituant maintenant le l'outrage a bɛ reposer fɛn minnu kan mais ani kuma dɔ la e bɛ t'i yɛrɛ sɔrɔ outrage yɛrɛ la sira min fɛ a kɛra outrage sugu o sugu ye a ka gɛlɛn outrage la mais o y'a sɔrɔ e ye fangatigi dɔ bal'a ka fanga de ye waleyali la mais ko dɔ kɛr'i la e k'o tigilamɔgɔ ma ne ma jɛn ni nin ye ou bien nin kɛra tan ou bien i y'a tigi ka décision critiquer ɛ outrage mayɔrɔ bɛ min donc fɛn minnu don mɔgɔw ka ɲɔgɔn inviter an ka sigi kɛnɛw kɔnɔ et puis mali sera yɔrɔ ma sisan fo parquet général ka sigili dɔw de organiser ça fait mali tɛ tugun mali tɛ tugun k'a fɔ ko ne bɛ n disi gosi n ye mɔgɔ caman datugu o tɛ quoi kaso i ɲɛ bɛ denmisɛnnin caman na i ɲɛ bɛ mɔgɔ caman na fɛn caman bɛ yen u y'a dege kaso de kɔnɔ fɛn caman bɛ yen u y'a dege kaso de kɔnɔ parce que kaso de ye dernier recours ye mais ni bɛɛ jɔra kaso ni bɛɛ ja jɔra kaso ɲɛ dun mun de bɛ kɛ tugun dugu min na ni bɔ dagalen tɛ ni bɛɛ taara kaso la ka na kaso to yen mais i bɛ dugu dɔw lajɛ i b'a sɔrɔ juge des libertés bɛ yen olu de bɛ yala ka kaso de éviter mɔgɔ caman bɛ yen même en Europe i bɛ i bɛ taa procès audience ba ninnu assister mais i bɛ crime dɔw ye a base dɔ dɔrɔn foyi ye a u ye n don kaso la parce que n'i ye mɔgɔ don kaso la i y'a ladon cogo min na n'a bɔra a tɛ ten bilen dɛ n'i ye mɔgɔ ladon kaso la moral tɛ ɲa tugun fo ka diɲɛ wuli ça veut dire n'i ye hadamaden don kaso la e ye kaso kaso kaso sariti ka gɛlɛn dɛ mɔgɔ minnu bɛ mɔgɔ mɔgɔ hadamaden bɛ don kaso la ni condition min ye ko gɛlɛnmanbaw de don parce que n'i ye mɔgɔ ladon a bɛ bɔ i b'a dɔn ko haine de bɛ k'ale la c'est pour cela u b'a fɔ en matière de droit ko il est bon de laisser aller un coupable que de condamner un innocent mm. ko mɔgɔ min ye ko kɛ e k'o bila ka taa mm. o ka wusa mm. mɔgɔ min ma foyi kɛ k'a don kaso la i b'a dusukun nɔgɔ i b'a hakilina nɔgɔ i b'a ka danbe nɔgɔ i b'a ka tabiya nɔgɔ parce que anw fɛ yen bamananna ni mɔgɔ min bɛ kaso kɔrɔ dɔn kaso tɛ jɔsi ka bɔ i la fo ka diɲɛ wuli fo ka diɲɛ wuli donc cybercriminalité baara minnu fɔra ka hadamaden buruja cybercriminalité nana sɔrɔ o man ɲi ka hadamaden lebu cybercriminalité nana sɔrɔ o man ɲi mais k'a fɔ e de kumara facebook kan a ye taa minɛ ka kɛ fɛn na i n'a fɔ a fɔra cogo min na o don o ne kɔni fɛ ne bɛ fitinin min dɔn droit la procédure de b'a la wa i bɛ taa mɔgɔ minnu fana ɲɛkɔrɔ sariyatigiw de don mɔgɔ kunkolomaw de don mais kuma nɔgɔma ye mun ye mɔgɔw k'u yɛrɛ jogo falen ça fait ne kun bɛ min kɛ fɔlɔ mm. mɔgɔ tɛ se ka kuma bi o banna mm. i kɛra président ye wo mm. i kɛra eh, eh, bololabaarakɛla ye wo i kɛra eh, ouvrier ye wo i kɛra setigi ye i kɛra fantan ye wo wa yɛlɛma wajibalen don bɛɛ kan ka ɲuman sira ta wa mali yɛrɛ b'o niveau de la n'i ye dan sago dan b'i sago donc ko in b'o niveau de la ɛ baara bɛ kɛ cogo min na e b'a fɔ cogo min na a bɛ ka fɔ cogo min na k'a cɛ ka taa n'a kaso la mais mali yɛrɛ bɛɛ 62 prisons kasoba yɛrɛ bɛ a sigiyɔrɔma naaninan na ɛ une prison de de de 400 à 600 personnes on est à à peu près à 3000 mandat de dépôt yɛrɛ ye joli ba kelen ani kɔ donc mɔgɔ t'a da dɔn donc an kan ka ko sugu bɛɛ kɛ parquet général kan ka baara de kɛ mɔgɔw ka lafaamuya kow la mali mɔgɔ bɛ fɛn fɛn na a ka ɲɔgɔn minɛ mali mɔgɔ bɛ fɛn fɛn na mɔgɔw ka da polisi la ka taa fɔ polisiw ye ko a ko nin bɛ nin yɔrɔ la mɔgɔw ka da gendarmew la ka taa fɔ nin bɛ nin yɔrɔ la mɔgɔw ka da tenitigiw la ka taa fɔ ne ye nin ye nin yɔrɔ la les gens pensent que États-Unis policiers ye jinɛ de ye France policiers ye jinɛ de ye tiɲɛ tɛ c'est la population qui informe c'est la population qui participe c'est la population qui contribue à sa propre sécurité hali ni kɔlɔn tɛmɛna u bɛ boli ka polisi wele olu dalen olu a b'olu kule de ko polisi donc mais yan nɔ anw t'a lajɛ kɛ ni ni mototigi bɛ ka nalen ni polisi bɛ kare kun na kana na dɛ polisi bɛ sira la an ni jɛn t'a tigi la mais n'e dalen don polisi la e man k'a fɔ donna ka moto natɔ ma kana na dɛ polisi bɛ sira la se k'a dɔn k'a fɔ polisikɛ in bɛ se ka nin moto in minɛ a bɛ se ka taa wolo hɛrɛ dɔ la mais mun bɛ na n'a ye manque de confiance bɛ ka don mɔgɔw la an b'a k'an yɛrɛ de la an miiri an b'a kɛ polisikɛ la an b'a k'an yɛrɛ la mais mun bɛ na n'o ye polisi dɔw fana bɛ fɛn dɔ kɛ jamanadenw na donc i yɛrɛ bɛna ye i bɛ polisikɛ filime k'a to circulation na a bɛ ka circulation dilan ka ɲa a bɛ sanji kɔrɔ a sɛgɛnnenba don a bɛ tɛgɛrɛ fili mais n'i ye polisi dɔw filime o mɔgɔ minɛtɔ olu bɛ mun f'i ye o tuma olu b'a dɔn cybercriminalité ye mun fɔ o la donc i b'a fɔ ɲuman kɛli de wajibiyalen i kan dɔrɔn i bɛ i bɛ dɔ filime a bɛ ka baara ɲuman kɛ a bɛ tɛgɛrɛ fili kun an yɛrɛ y'u dɔ filime k'u to sanji kɔrɔ a diyara bɛɛ y'a wagati dɔw yɛrɛ kɔntana ka taa sagaw d'u ma ka ladiya ka ka ka kado k'u ye o ɲuman ɔ dɔw filimera k'u bɛ ka mɔgɔ minɛ olu taara n'o tigi kaso la a dun bɛɛ ye finitigi kelen de donc i bɛna ye k'a fɔ c'est pas une question de loi de cyber ou bien c'est pas une question de disposition qui s'applique automatiquement, ou bien qui. jogo i b'a dɔn ni révolution nana jogo de bɛ falen ça doute t'o la quoi i kɛra mɔgɔ sugu o sugu ye ne mana ye k'a fɔ ko facebook yɛrɛ nana ni fanga min ye o sabu facebook de ye IBK lataa facebook de ye faransi lataa facebook de ye fɛn bɛɛ yɛlɛma donc yanni k'a fɔ k'i bɛ facebook yɛlɛma i yɛrɛ yɛlɛma k'a bɛn facebook ma parce que a bɛ se yɔrɔ dɔ la e bɛna k'a fɔ k'e bɛ ko ja ɲɛ b'a la he ala kɛlen bɛ ka fanga dɔ tiɲɛ de la koyi o tɛ cyber ko ala de nana ni facebook ye n'o tɛ tubabuw de y'a dilan o ka na dan anw ma an ka se ka tubabuw gɛn bilahi ni facebook kun tɛ tubabuw kun tɛ taa a man nɔgɔn dɛ an ye ko bɛɛ da faransi kan Macron ma bɔ k'a fɔ wa a ko irisi m'ale bati mali m'ale bati ko fe pa réseaux sociaux de y'ale bati wa k'a b'a ɲini ambassadeur fɛ u yɛrɛ ka videomaniw dilan mais Dɔw la ka se ka IBK lataga facebook don parce que a message kun tɛ pase ORTM na a tɛ pase teleso caman na mais anw de tun b'a bila an ka paziw kan a regroupement a M5 ko fɛn fɛn bɛ kɛ an de tun b'a mɔgɔw labɔ n'an ka paziw ye mɔgɔ fɛn sugu joli don. mɔgɔ joli ye dɛmɛ sɔrɔ ni facebook sira ye mɔgɔ joli ka bana furakɛra ni facebook ye mɔgɔ joli ye so sɔrɔ facebook sira fɛ donc c'est pas parce que i bɛna dɔrɔn mɔgɔ min bɛ kuma facebook sanfɛ e b'a bila maalankolonya minɛn kɔnɔ ou bien fɛn dɔ minɛn kɔnɔna la mais alors que ni ɲuman sira bɛ yen i mago bɛ ale kelen na a k'i ka ɲuman lase yɔrɔ jan bi bi in na ka transition hakilina ta k'a da malidenw ɲɛ kan bɛɛ ka se k'i yɛrɛ transition kɔnɔ facebook de don k'a yira k'a fɔ faransi tɛ jinɛ ye mais n'i n'i tun ye se kɛ faransi yɛrɛ ye a tun bɛ nimisa facebook ko in na han américain yɛrɛ minnu y'a créer olu y'a dɔn k'a fɔ minɛcogo t'a la mais f'an k'a dɔn k'a fɔ yɛlɛma y'an bɛɛ ma wajibi ye damankili hali ala yɛrɛ bɛ diɲɛ mara ni yɛlɛma de a b'an bɔ sɔgɔmada la ka na tileganfɛla la a b'a bɔ tileganfɛla la ka na sufɛla la a ye yɛlɛma mais a kana yɛlɛma kɛ juguman ye dɛ a ye yɛlɛma ka kɛ ɲuman sira fɛ ne bɛ fɛn fɛn dɔn mɔgɔw kana miiri ko cybercriminalité atteinte à l'honneur fɛn tɔgɔ de injure publique n'o tɛ a dabɔra crime babaw de kama fɛnba de don ɛ a dɔ fɔlɔfɔlɔ ye mun ye y'a ye complot contre la sûreté de l'État ani atteinte à la sûreté de l'État Alassane Dramane Ouattara ni an balima dɔ ka vidéo vocal kuma a bɛ cogo di ɛ olu bɛɛ de bɛ tali kɛ cybercriminalité la janfa minnu bɛ se ka kɛ jamana kama ani olu de ye kobaw ye o nɛni tɛ o nɛni nɛnikɛla ninnu tɛ o nɛni tɛ dɔwɛrɛ nɛni ye signe de colère de mais nɛni bɛ kɛlɛ dɛ mais a bɛ kɛlɛ cogo di nɛni kɛlɛcogo ɲuman tɛ datuguni o a kɛlɛcogo ɲuman tɛ bugɔli o nɛni kɛlɛcogo ɲuman ye mun ye e min bɛ ka nɛni k'i yɛrɛ tanga ka bɔ nɛni ma o kɛra jugu min b'i la i y'o falen o o kɛra ɲuman fɔli ye o o kɛra ɲuman kɛli ye o e man'i yɛrɛ tanga ka bɔ nɛni ma ni ɲuman kɛli ye o fɔlɔfɔlɔ de b'e kisi filanan sariya bɛ sɔrɔ k'o tɔ dafa mais e ko ko e ka ko bɛ fɛn nɛni bɛ kɛ parce que nin de bɛ e la e kɔni tɛ falen nin man ka f'e ma demokarasi jamana na fɛn bɛɛ bɛ fɔ ni ɲuman don voilà bu an bɛ bɔ yen o b'a to an b'an sɛnsɛn ka don an ka babu sen filanan kɔnɔ o de ye maître abuba ali mayiga avoka don ɔ a ye bolokɔni sin minisuma la MINUSMA eh, Mali a ye nin partager MINUSMA bu a ye bolonkɔni sin a la eh, a ye mun de fɔ MINUSMA ma a ye tabiya jumɛn yira MINUSMA la a ye a ka fɛɛrɛ in o eh, yali a bɛ se ka ta baara cogo di
Damangile politicien de tun kan ka nin baara kɛ o politicien maître Abu Mayiga mhm. Mali barreau barreau malien membre dɔ de don barreau international pénal fana mɔgɔ don ça fait diɲɛ diɲɛ barreau minnu avocat ba minnu bɛ diɲɛ kɔnɔ n'u bɛ tali kɛ ko minnu bɛ ɲangili ko fɔ u bɛ tali ko kan o fana membre dɔ don mais damankile a bɔra ka mali defansi tali min kɛ sisan nin ye mali politisiyɛnw ka rôle di a ko ko minisuma maliyɛnw k'a lamɛn dɛ nin ye maître abuba ali mayiga de ka laseli ye kunnafonidi so dɔ kɔnɔna la mhm. ka ɲɛsin minisuma ma a ko minisuma b'i profiter droit de l'homme de fɛ mhm. minisuma kɔni a bɛ ɲuman kɛ yɔrɔ caman a bɛ hakilinanw di mhm. a ko k'o ka ɲi mais an k'a dɔn minisuma tɛ se ka kɛ an fɛ fo ka diɲɛ wuli wa ni maliyɛnw b'o dɔn a ye tiɲɛ de fɔ dɛ a ko ko minisuma bɔra hakilina mun don a bɔra nanzaraw de la n'o ye occidentaux ye olu de nana n'a ye u b'u mago ɲɛ a la a financement bɛ bɔ yen de u ka baarakɛminɛ don donc u ka baarakɛminɛn don donc en tant que MINUSMA bɛ na o nacogo la maliyɛnw bolo ko MINUSMA bɛ se k'a nafa cogo min na a tɛ se a ko la MINUSMA elle est politique a nakun ça veut dire que MINUSMA bɛ na ka na fanga dɔ de hakilina dɔ de bɛ ka n'o wajibiya dugu la ka na ni cɛ dɛ ni éminent avocat in de bɔra ka nin fɔ mali tɔgɔ la c'est vrai ni kunnafoni de kan ka yira diɲɛ na quoi an bɛ nin kunnafoni minnu don ka taa an balan kunnafoni wɛrɛw ma dɛ ninnu de ye kunnafoni et puis c'est un malien a ko k'ale bɛ bɔ nord de la ale ye nordiste de ko mais fɛn minnu bɛ kɛ kuma minnu bɛ fɔ yen a bɛɛ tɛ sababa ye a dɔw ye kuma dilannen a dɔw ye kuma basigibali ye mais a ye kuma min fɔ kuma na ni kuma bɛ tali ko kan a y'a yira k'a fɔ an k'a bila an kun na ko MINUSMA bɛ politiki baara de la wa minnu bɛ wari d'a ma a b'olu de sago kɛ mais a b'i profiter droit de l'homme de fɛ wa ale ma jɛn'a kan kɛta ni fɔta bɛɛ ye dama kelen bɛ tila k'a ka propos ta k'a bila an ka page kan bɛɛ ka taa an ka page kan u bɛ taa kuma ninnu sɔrɔ yen kuma ninnu walawalanin don a kumara MINUSMA kan cogo min na donc nin bɛɛ kan ka population encourager an ka wuli k'an cɛ siri MINUSMA tagali ko la bon i ko MINUSMA yɛrɛ ɲɛmɔgɔw bɔra ka tourner n'a ye kɔsa in na MINUSMA yɛrɛ bɛ taa cogo min na U bɔra awɔ n'o o y'o tɛ ɲɛfɔ ka ɲɛ non u y'o kɛ u ye munumunu dɔ kɛ kɔsa in na o ye soso kɛlen ye ka soso fagalan feere dɛ MINUSMA yɛrɛ ka plan de retrait u y'o o baaraw labɛn a bɛ taa koyi non a bɛ min nɔfɛ a t'a sɔrɔ bilen o tu sais que en tant que gouvernement ni population bɛ ka ɲɔgɔn faamu en tant que jamanadenw bɛ ka to hakilina kelen na en tant que an tɛgɛ bɛ ɲɔgɔn bolo an k'a bila an kun na juin 2023 MINUSMA ka mandat tɛ se ka renouveler mais a tɛ sɔrɔ abada f'an k'an cɛsiri a tɛ sɔrɔ abada f'an k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma a tɛ sɔrɔ abada f'an ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ MINUSMA yɛrɛ b'a dɔn a dɛsɛra ka ban c'est pour ça ka financement caman bɛ a y'a fɛn caman jɔ dɛ donc an ka maître abu ali may abuba ali mayiga k'a fo k'a waleɲuman dɔn maliyɛn bɛɛ tɔgɔ la a ye interview mun di franchement on est très très content ala k'a sara ala k'a sara ala k'a sara min cɛbɛ fanga ɲina kun k'u jɔyɔrɔ min na ale y'i jɔyɔrɔ de la ka mali kunnawolo ta wa a y'a fɔ a fɔyɔrɔ de fɛnɛ na mhm. franchement an b'a féliciter quoi
bugo o kɔnɔna la eh, karim keyita eh, ko ameriki jamana ye wulikajɔ dɔw sabati ka kiiri dayɛlɛ a ko la donc o yɛrɛ y'i da don kuma caman na an y'a ye karim yɛrɛ fɛnɛ bɔra a fɛnɛ ye jaabi dɔw kɛ ɔ karim ka kuma ani min fɔra a ma n'i y'u ta ko ka kuma fila gosi ɲɔgɔn na e bɛ mun sama ka bɔ a kɔnɔ karim ka kuma
karim ye jaabi di bi a ye jaabi di a ko ko a y'a ye bɔlɔlɔ kan min u ye ɲangili ta k'ale sɛgɛrɛ ɲangili fankeleman don ɲangili min bɛ tali kɛ k'ale lagosi ka tila ka kuma fɔ a ma min n'ale yɛrɛ ma ɲininka a la nin kɛra ameriki trésor fɛ le trésor par le trésor américain mhm. ka tila ka a yira k'a fɔ ale ye baara min kɛ nin ko k'ale di diɲɛ ma tugun diɲɛ k'i da sago fɔ ale ma mhm. nka ko don min na k'ale bɛna lajɛya mhm. karim ka nin jaabi nin diyara an ye kojugu a ka nin jaabi diyara n ye amerikɛnw ka ambassadeur bɔra ka barodasigi kɛ a ye point de presse kɛ mm. point de presse min kɔnɔna la a y'a ka ŋaniya yira mm. k'a yira k'a fɔ a labɛnnen don ka mali justice dɛmɛ mm. ka kunnafoni bɛɛ d'a ma a labɛnnen don ka mali justice dɛmɛ ka lahalaya bɛɛ d'a ma amerika ambassadeur a labɛnnen don ko ala ye dugu in bɛ barika dugu de sisan karimu ka wari banque ma sara tubabu y'u tigɛ bɔ a kɔrɔ birikampuru tɛ bɛ bolila o bɔn karimu kelen tɛ dɛ karimu ni mɔgɔ mɔgɔ don o de y'a to mɔgɔ mɔgɔ yɛrɛ kelen don a bɛɛ bɛna da mali faamaw tɛgɛrɔ kelen kelen dama kelen ala tɛ jɛya non alu kana n'u yɛrɛ parce que hôtel tɛna se ka sara tugun américain ko k'u bɛ gel avoir ninnu bɛɛ geler fɛn fɛn bɛ yen u b'a bɛɛ tigɛ ka tila ka voyage interdit olu kɔni se bɛ yɔrɔ o yɔrɔ u b'a tigɛ yen wa k'a fɔ k'u bɛ wari geler i n'a fɔ france b'a kɛ cogo min na k'a mara u ka trésor la o tɛ kɛ dɛ olu bɛ wari in bɛɛ fara ɲɔgɔn kan k'a bila ka na mali la de ka na d'an ka jamana ma an k'an yɛrɛ tɛgɛ ma gɛrɛ n'a ye mm. école minnu tiɲɛna yɔrɔ minnu tiɲɛna a bɛna armée dɛmɛ baaraba la o t'a bannen dɛ nin baara minnu filɛ nin k'a labɛnnen don ka mali yɛrɛ fɛnɛ justice accompagner ka assister ne y'o de f'i ye américain b'u ka intérêt de ɲini américain b'u ka intérêt de ɲini i tɛ fanga la bilen jigiya tɛ yen bilen foyi foyi o tuma na i ye fɛn min ta ka taa k'i ka segin n'a ye wa burama burama ture fɛnɛ ka kiiri o fɛnɛ bɛ kɛ donc voilà un peu système américain ye nin de ye système américain ye nin de ye u mago bɛ an ka sanu de la u mago bɛ an ka ji de la u mago bɛ an ka fɛn caman na mais mali justice la tigi profiter fɛ ka gɛrɛ anw na ka fɛn dɔ ɲɛɲini u ka sommet ko in na bu an ma fɛn fɔ dugu si tɛ bila ɲɔgɔn na kana bi kana ameriki ni dugu si tɛ kɛlɛ depuis ala k'a d'a ma guerre kɛ a kɔni bɛ guerre labɛn mais a tɛ guerre kɛ

plus d'un million cinq cent eh, eh, eh, militaire bɛ propagande kɛ fan bɛɛ bɛ fan bɛɛ a bulu kɔnɔ mɔgɔ t'u ɲɛ puissance la u bɛ min don guerre la mɔgɔ t'a dɔn a la mais u tɛ guerre kɛ e wa ale de ye a y'o de dɔn guerre de bɛ mɔgɔ affaibli o guerre ɲɛ bɛ guerre la guerre de bɛ mɔgɔ affaibli kɔsa in na kunna an ye kunnafoni dɔ sɔrɔ ukraine ni irisi yɛrɛ ko ukraine o ye yɔrɔ dɔ sɔrɔ irisiw yɛrɛ dabali banna k'a fɔ ko est-ce que complice dɔw tɛ ukraine bolo o dugu ninnu na commando dɔw labɛnnen t'u bolo non parce que u bɛ ka bɔ ni yɔrɔ dɔw ye guerre mana. non a b'i dɛmɛ de parce que amerikɛnw mago bɛ fɛn kelen de la poséidon ni arme eh, satan deux min bɛ irisi bolo des armes nucléaires la les plus rapides les plus sophistiquées u mago bɛ ka armes ninnu dɔn donc chaque fois u bɛ ukraine armer

et il n'a jamais a ma se ka a ma deli ka terroriste yɔrɔ yira faransi la tara faransi tɛ foyi faransi ni mali bɛɛ ye kelen ye bilahi bɛrɛ tɛ bɛrɛ tɛ walahi bɛrɛ tɛ ma faransi ni mali cɛ cogo di a wala wala parce que minnu bɛ ɲɛdun na tu sais n bɛna ɲɛdun na de tu sais que faransi a ka ɲi faransi ka ɲi communication de la kosɛbɛ n'a y'a yɛrɛ ɲɛfɔ i bɛ sɔn a ye an yɛrɛ fɔlɔ la an yɛrɛ fɔlɔ mais kabila fana fɔlɔ la facebook sanfɛ i m'a fana taara a tɛ fɛn dɔn a tɛ sɛbɛn daluya t'a bolo donc a nana a tun bɛ un milliard quatre cent millions de don don o don amɛrikɛnw b'u ka réseau ni u ka routeurs feere a ma mais amɛrikɛnw nana mun kɛ amɛrikɛnw ye faransi utiliser de k'a mangoya parce que amɛrikɛnw ye faransi bila ka fɛn fɛn ka tila k'a fɔ ni mali sera nations unies na ale bɛ mali sanctionner au même moment amɛrikɛnw bɛ ka na ale ka na a ka politique falen sahel kɔnɔ amɛrikɛnw ka politique falen sahel kɔnɔ a y'a ka fɔ mali dɛmɛ sira dɔ parce que hali karimu ka ko y'an dɛmɛ de mais o ameriki kelen de ye faransi mangoya a bɛ ka taa faransi mangoya ɲini a b'a fɔ k'anw facebook manw don an y'a buruja de anw ta ye cybercriminalité de mais k'an da ko a la mais ka faransi yɛrɛ bila force pisi kan amerikɛnw de y'a kɛ donc a y'a dabɔ mun kama depuis 1960 depuis 1960 ameriki ni russie là kelen kelen de ko ko n'u ma koloniw bɔ faransi bolo ko faransi bɛ kɛ puissance ye anw tɛ dɛ a mɔgɔ ka taa histoire lajɛ c'est l'amérique et la russie olu de y'u opposé faransi la après indépendance didilen kɔfɛ quand les 16 pays de l'afrique là ont accédé à leur indépendance amérique ni faransi amérique ni russie kelen kelen de ils n'ont jamais accepté faransi ka to ka balo ka koloni na parce que u b'a dɔn k'a fɔ ressource min bɛ faransi koloni bolo a bɛ se ka faransi tɛmɛ olu bɛɛ la donc u ye ko sugu bɛɛ kɛ ka don faransi la chaque fois ni mali sera sanction yɔrɔ ma ameriki b'i den k'i dabɔ kuma la ka faransi kelen to yen donc faransi jɔra malo kelen ka lebu la mais ameriki est en train de revenir mm. avec les pays du sahel ka na sira wɛrɛw ta ka baara wɛrɛ boloda u ka sommet bɛ sen na i ma sommet in baara fɛn kelen mais iyad iyad amadu kufa i terroristeba fɛn fɛn bɛ yen faransi tɛ foyi dɔn a la a bɛɛ ye ameriki ka mɔgɔ dilannen même les armes là même les moyens ale de don ale de bɛ moyens di ka fɛn bɛɛ di mais a bɛ dogo faransi kɔfɛ mais bi a ye faransi utiliser fo k'a mangoya mais chaque fois n'a sera sanction niveau ma a b'i allié pays africains na a tɛ sɔn a ba faransi a y'a mangoya hali europe parce que n'i y'a lajɛ ukraine faransi ka t'i pan k'i don ukraine ko la ka tila ka fɛn ani europe alimanw ni est ce que hali europe hali eh, macron ka politiki yɛrɛ a tɛ ka jouer a ka fa ameriki ko ameriki tɛ ka jouer macron ka politiki yɛrɛ ah, a ye tu sais que a ye dugu in ci a ye europe ci k'a yɛrɛ kɛ de quoi bi ale bɛ ka gazi feere européenw ma cher double prix ale de ye problème créé ale de ye problème créé ka tila sugu parce que irisiw kun bolo ɛɛ occidentaux bolo u mago mana jɔ fɛn fɛn na ameriki b'a bɛɛ di a ye tila k'a bɛɛ ta i b'a a bɛ mun kɛ tugun a bɛ mɔgɔ de bila ka taa san k'a san a yɛrɛ bolo ka tila ka taa a feere ninnu ma tugun gɛlɛya la k'a san a yɛrɛ bolo wa a t'a yɛrɛ ka gazi utiliser dɛ a bɛ wari wɛrɛ gaziw de fara ɲɔgɔn kan ka t'o feere u ma Donc, tu vois... Non, ale Amérique de b'o kɛlɛ et puis a filanan ye mun ye u tun bɛ fɛ ka bɔ OTAN na Europe dugu tun bɛ fɛ ka bɔ OTAN na parce que on a compris que Allemagne bɛ fɛ k'a jira k'a fɔ u ka bɔ OTAN na OTAN bɛ yen parce que Amérique de bɛ gagner OTAN na donc Amérique b'a jira a la Amérique ka kɛlɛ fɔlɔfɔlɔ ye mun ye aw ɲɛ bɛ Russie bɛ ka min kɛ Ukraine na n'a y'aw fɛn fɛn sɔrɔ a bɛ ko k'aw la min tɛ nin ye Donc chaque fois a bɛ réussite u ka Ukraine bunte mm. c'est une preuve c'est un exemple k'a yira européens na n'ale tɛ Pologne et, et Bulgarie et, et ça faut la Pologne ni et, et, dugumisɛnnin ninnu k'an t'u tɔgɔ dɔn kun na donc o duguni minnu filɛ nin ye olu bɛɛ ka défense confierlen don OTAN de la. donc ameriki de ye conflit in créer k'u affaibli k'u bila nin gɛlɛya kɔnɔ wa mago bɛ fɛn fɛn na euro ka bin euro mana bin dollar bɛ yɛlɛn dollar bɛ ka yɛlɛn sisan bi bi in na mun gɛlɛya bɛ diɲɛ kɔnɔ n ko dollar de yɛlɛnna dollar de yɛlɛnna sanni bɛɛ dun bɛ kɛ dollar de la mais 33 once est égal à 1 dollar n'i ye dollar ta k'a lajɛ cours mondial la sanu 33 once d'or o de bɛ bɛn 1 dollar ma

et aujourd'hui ale b'o gɛlɛya kɔnɔna la donc chaque fois CMA min b'o de kɛ quoi k'u ka na au secours mm. parce que u bɛnna waati min kan waati sera an bɛ ka don 2023 kɔnɔ ni accord ma waleya donc accord bɛna classer de parce que mali bɛna accord classer de sans suite ah a tɛ se ka appliquer o donc don dɔ n bɛ n da don accord la k'o walawala aw ye mm-hmm. k'o bɛɛ ta k'o walawala aw ye k'a dɔn k'a fɔ accord bɛ yɔrɔ min na i tɛ président halala foyi sɔrɔ mali kɔnɔ min bɛ se ka accord appliquer a tɛ yen Hmm? a tɛ yen a bɛ mɔn ka da cɛ a bɛ mɔn sabu u bɛ na parce que accord yɛrɛ gɛlɛya yɔrɔ ye fɛn nin ex-rebelles de hmm. n'e ma marifa bila accord bɛ waleya cogo di a fɔra de k'aw bɛɛ ka marifa bila aw bɛ na armée constitution kɔnɔna la aw désarmement kɔnɔna la ɛ marifa b'e bolo e tila k'a fɔ hali bi ko e b'i yɛrɛ i yɛrɛ kɛ fɛn wɛrɛ ye donc accord yɛrɛ waleyabaliya yɛrɛ de ye olu de et les américains aujourd'hui u ye min fɔ algérie ye ko ka remise en cause kɛ ka accord bila en jeu encore k'a rediscuter mm -hmm. an kun ye min fɔ an natɛli tɛ o sira kelen na san san wolonwula an bɛ tirikitɔrɔkɔ la et on a eu un gouvernement costaud on a eu un gouvernement responsable on a eu un gouvernement engagé a y'a yira k'a fɔ accord sera yɔrɔ min ma n'i ma marifa bila ne tɛ se ka avancer parce que désarmement min filɛ nin ye ale ni réinsertion mɔgɔw bɛ k'a fɔ ko ouais ko mɔgɔ ba mugan ni kɔ kan ka ta condition de b'a la dɛ condition min fana b'a la tugun damankile n bɛ émission wɛrɛ sigi a kan k'a f'i ɲɛna a condition tɛ se ka appliquer a fɔlɔ fɔlɔ min ye zone de guerre minnu bɛ yen marifa minnu cili an bɛ na n'o étude ye mɔgɔ bolo to k'i bɛ na ni marifa ye k'a bila k'i bɛ réintégrer de non non non c'est pas comme ça o kun ye IBK ka waati de ye avec Asimi c'est pas comme ça. non IBK ka waati dɔw yɛrɛ bɛ marifaw san. non i bɛ marifa san i bɛ taa n'a ye ka fɛn kɛ MINUSMA b'a réinsérer c'est pas comme ça avec Asimi.

mais u tun bɛ fɛ ka fara ma de u tun bɛ taa marifa kolon de san ka na ka na don armée kɔnɔ voilà lasasiw ni fɛnw donc vraiment damankile nin de tun ye semaine lahaliyaw ye donc eh, bakuruba kunnafoni minnu tun bɛ yen dɔgɔkun kɔnɔ actualité de la semaine bumabɛl n hakili la eh, an ye caman faamuya a la elhaji a bɛ lajiya la bi ale ye yɛlɛma bolo ka ca don o don taabolo kura b'a bolo donc bi ta ye lajiya donc an b'a fɔ vraiment jamana in halisa ala ka basigi ala ka jamana in ala ka a kanu don maliyɛnw na toujours donc an ka diaspora an b'u fo bumabɛl yɛrɛ ka fan club an b'u fo u bɛ wulikajɔ min na u bɛ eh, baara min na an ɲɛ b'a la donc u k'u jija halisa an bɛ maliyɛn bɛɛ fo mali kɔnɔ mali kɔ kan donc eh, an b'a fɔ k'an bɛɛ sigi